yeah.
chifukwa eh, mzipatala mm. anthu ena amati akapita kuchipatala akuuzidwa ndoti ayi tapitani ku kamuzu central mm. ndi kupezekanso kuti tinsero kulibenso komanso amene amakhala amavuto akuluakulu Oh, definitely. ya fa akati refer imakhala zoona kuti eh, chipatala chinacho chayesesa koma chakanika nde amati tapitani uku mwina Akakuthandize. akakuthandizira nde amafunika thandizo, so lachangu changu then mm.
zipezeka kuti mafuta galimoto kulibe ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri mm. mm. nde tikukhulupirira kuti mwina pachitidwa china chake fa ndi miyoyo imeneyo muzipatala simadalira magetsi aka escom kwenikweni escom ilipo koma imaenderanso magenset anthu ena ali magetsi pali anthu ena amene amafunika thandizo la kuchipatala onena mm. kuti magetsi should be on all the time mm, mm. which means this is also putting their lives at risk yeah. it is sad and it is something that needs to be done swiftly mm -hmm. inde pali zinthu zambiri zofuna mafuta mm. koma we are talking about miyoyo ya anthu yeah. yeah. tikukhulupirira kuti akumva adindowa ndipo achitapo ndithu chothekeracho chifukwa- Nkhani ya availability Nte- ya mafuta ndi ya mm, mfundo yeah, zote, yes.
yeah. apa pali nkhani pa pa samba la the nation akunena kuti mec ceo andrew mpesi quits and part of the story says malawi electoral commission mec yesterday announced the resignation of its chief executive officer andrew mpesi but fell short of explaining the reasons yeah ndi tingati kuti mwachidule nkhani ikunena kuti um, a ceo a mec ameneyu a andrew mpesi apanga resign kapena kuti atula pansi udindo wawo Mm, and of course he's serving three months notice Yeah. so august is when he will officially no longer be uh, mec chief elections officer

atalowamo chakumene ngati chairperson wa yeah, MEC, mm. people did not believe kuti ntchito imene akhoza kugwira ntchito yotamandika in terms of kuyendetsa chisankho and uh, people were calling for her and Mpesi's resignation Um, you understand and Yeah. then uh, more or less like kuti there are certain malawians who believe kunena kuti justice anabel proved herself based on ntchito Yeah. imene anagwira Mm, kwambiri. komabe ena they still believed kunena kuti mwina mpesi uh, was still mwina politically affiliated and we have seen kunena kuti pena boma likalowa latsopano tinaona nthawi imene mcp idalowa mboma we saw jean mathanga used to be a mec commissioner zinadzapezeka kuti there were some linda Ku- we used to have linda Kunje, kunje yeah. uh, a number of people kuti amakhala kuti they are we know kuti ndi azipani zosiyanasiyana based on the ruling government

pamachitika zambiri ena amakhala akuba mafoni ena akutani so its the same ndi um, management ya zinthu ya dziko ndiye kuti apapa zinamukhala ngati we are trans, transiting from this um, tinene kuti government to another one so pamakhala ngati pamakhala ndithu zitopotopo zambiri nde zimenezo sizingalephere ndithu chifukwa ngati ukukumbukira eh, initiative yomapereka fertilizer wa ngongole inali ya mcp nde ndi nkhani yoona kuti ndi yaikulu Implement- eh, ku- uh, further implementation ya zinthu imakhala yovutika yeah sure apanso pali nkhani kuti men's farmers risk

and 120 metric tons. mwaona alimi amene anamwera chimanga mpaka nalo pano they are being forced to mm. kuopa kuti mwina chiaonongekera mm. akuchigulitsa pa mtengo otsika Yeah, mm, because 500 kwacha per kg pamene mtengo weniweni ndi 900 kwacha per kg yeah. it's a loss 400 kwacha ndi ambiri ukaiwerengesera kutengera kuti koli pa thumba ngati 500 pa kg 500 50 kg ndiye kuti ndalama zingati nanga ndimene ndalama zimene zapangidwa loss ndi ndalama zingati Yeah. ndi zinthu zomvetsa chisoni and um, honestly speaking ndi nkhani yokhayokha tikunenayo to say okay chimene chikuchedwetsa admark ndi nfra to go background Funding. kugula chimanga ndi chani funding akutero Didn't, didn't we budget for this? okay koma ine ndikuona ngati kuti nkhani yaikulu ndi yonena kuti panopa um, market yathu sitikumaipanga control even ukaona kufoja mavuto ake ngati ndi omweomwewo i think eh, as government and other stakeholders they should come together and make uh, policies yonena kuti munthu akakhala kuti waiphwanya azikumana ndithu ndi ma consequences chifukwa we need to protect our farmers because these people they pass through a lot you can think of munthu kudzuka mmawa amene tadzukira kubwera pano amakhala kupita mmunda kukalima and then at the end of the day akhale kuti he's getting peanuts from

ndi nkhani ya investing in things like this ndi zinthu zomvetsa chisoni there's a lot of money that goes into fertilizer for example and fertilizer ndi yodula kwambiri sure so uh, alimi alowetsa zambiri and then they're getting out zochepa and they're doing also that out of desperation nkhani yonena kuti eh ujeni chimanga changa chisaonongeke

were allegedly forced to pay for treatment. The Parliamentary Committee on Health said the findings show that services meant to be free are being sold illegally, putting vulnerable patients at risk. Mzipatala zathu anthu akumakakamizidwa kupereka ndalama to access ma services onena kuti amene ndi aulere. komabe ndi nkhani ya desperation yomweyo si nanga you're trying to get better nanga utani ndi ndalamaso zoti anthu alibe
ndizo zonse sezo Ah, koma pakufunikabe kuchitikabe kanthu ngati tikumbukira anduna anazapita ku chipatala cha bwaila Yes, Ah, and kumeko- pretending to kuti- be- yeah, mm, amati ndani banda ndangoiwala dzina lija yeah so i think imeneja inali ndithu anaona okha kuti eh kumalo kuno kuchitika zinthu zambiri so i feel like uh, our, after that mm, our, what next yeah, our what's happening mm, mwina kuti our health facilities tipangeko zinthu zoona kuti zachinyengo zichepe fine i have uh, an experience somewhere kuti munthu kuti akulembere m'buku pamenepa

Uh, panopa 5 billion malawi kwacha mm. in terms of cdf is a lot of money yeah. and ikufunika proper monitoring and evaluation to make sure that kulondoloza bwinobwino transparency and accountability to make sure that ndalama zogwira di ntchito imene ikuyenera kugwira uh, moving on to business i'll take one here a headline reads malawi and imf in fresh ecf talks

to 2.3 months yeah. Abeni, nkhani ndi yoona kuchepa kwa ndalama zakunja mdziko muno zikupitirirabe kusokoneza ntchito za chuma ndalama zakunja ndizofunikira kwambiri pali zinthu zambiri zimene mwina timafuna tigete out of the country with forex koma palibe